ihe ọ na-ekwu wee bụrụ na ọtụtụ ndị mmadụ ji ịṅụ iyi maka na tupu mmadụ abaa n'ọrụ edu onye a n'iyi ọrụ ọ na-aṅụ iyi mana abịa n'afrịka onye chọọ ịṅụ iyi o mee gịnị o buru baịbụl nke ndị ọcha maọbụ buru koran nke ndị alakụba rochas wee na-ekwu na ọ bụrụ na anyị chọrọ ka kọrọpshọn ya bụ iri aka azụ ya bụ iri ego obodo na mpịtọ n'ime gọọmenti ka anyị nye ọsọ n'obodo na ihe e kwesịrị ịdị na-eme bụ gịnị bụ na onye ọbụla chọọ ịba n'ọrụ ọ bụrụ na ọ gọvanọ eduru ya jee ama nna ya achọọ ọfọ nna ya bunye ya sị ya were ṅụọ iyi na o were ọfọ a ṅụọ iyi na onye ahụ banye n'ọchịchị na ọ ya-esere aka ya n'ihe ọbụla metụtara ego ọha na ya- na ọ ya-esere aka ya n'aghụghọ na mpụ na izu ohi ee ihe dịịrị ọha Rochas kwuru wee sị na ọ bụrụgodu na onye ahụ enwerọ ọfọ na a sị ya chịrị aja nkịtị n'ama nna ya ya ṅụọ iyi na ọ banye n'ọchịchị a na ọ ya-akwụba aka ya ọtọ na ọ yaha achịkọrọ ihe dịịrị ọha buru naa be ya ma o buru naa be nna ya ma ọ bụrụ- bụ na ee, bunye ụmụ ya Ihe a bụ atụmatụ Rochas Okorocha senetọ tụpụtara n'izu a e wee m na-asị ka m jụọ unu nwa na-ege m ntị maka na ntị m aka nke unu uche m akakwanụ nke unu ma ọ ga-adị mma na ndị anyị na-eduba n'ọrụ na ha ga-aṅụ iyi n'ụzọ omenala Igbo maka na ha bụ ndị Igbo ebe a sị na nkụ dị na mba na-eghere mba nni ihe a bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ taa maka na a sị na a gbaa mbụ ọ tụọ n'ogwe a gbaa abụọ ọ tụọ n'ogwe ọ sọ ogwe ka a pịrị akụ kemgbe anyị si wee nwere onwe anyị ọ na-eme eje idu mmadụ n'iyi ọrụ ebunye akwụkwọ nsọ ọ ṅụọ iyi ka ọ na-aṅụcha ya ihe izizi ọ na-eme ma ọ banye n'ọchịchị bụ ịtụtụkọ na ego ọha zuo ma nke ụmụ nwaanyị dị ime nke a ya-eji gwọọ ndị ọrịa buru ya naa ụfọdụ ka na-ebunye koran ihe a bụ ihe na-eme eme mana afụba m onye asị ngwa ọ bụrụ na ị chọọ ka eduo gị n'iyi ọrụ na ị ga-ebulu ọfọ nna gị maọbụ chili aja na ana nna gị maọbụ jee n'ihu alụsị dị be unu jee ṅụọ iyi rochas wee na-asị na ihe a so na ihe kpatara na naijiria anaghị aga n'iru na ọ bụrụ na anyị chegharịrị wee n'anya ghọta na nkụ dị na mba na-eghere mba nni ka ndị ọchịchị ka e na-edu ha n'iyi ọrụ site na omenala na ihe dị iche ga-adị okwu anyị ga-etinye ọnụ taa kedu ife unu lo kedu ife unu che n'okwu a senetọ rochas okorocha kwuru ọ bụrọ mụ kwuru ọ okorocha n'onwe ya ọ ya kwuru mgbe anyị ga-echighata anyị ga-emepe ekwentị mana tupu anyị mee nke ahụ ka anyị jekenenụ zụrụ ahịa ndị zodiac freight services anyị na-abịa